Mwaswera achewa azanga mwashe kwengere chingakwe tikuthokoza moni wakale wa ku kasungu chilundu yaa ndine mmodzi mchewa mzanu tb mzaza niyankhulapo nkhani za histories um, pakati pathu achewa pabwera kampungwepungwe pang'ono makamaka chifukwa cha mwambo wa kulamba kuchitika ku mkaika. mwambo wachewa ndithu ena kuti ayi sikwabwino kupita ena kuti ayi tipite Ah, suti nkhani yayikulu ayi mwina kungopanga chona kuti kodi history imati chani nkufufuza kwanga ine niyambira pa 1660 pamene kudabwera mpwitikizi dzina lake gaspar bocarro gaspar bocarro adafika ku msinja Nthawi imeneyo mfumu yaikulu idali Kalonga Mazula imene imayang'anira ku Mozambique, ku Zambiako, kuno ku Malawi imene imatchedwa kuti Malingunde Empire. Kudachitika ndithu mwambo, iye pokamba ndithu akuti kuona kwake adaona ngati mmene kumachitika ku Haji ku Mecca chifukwa cha gulu, Achewa amene adakhutukira kumeneko. Idali ngati mmene zimachitikira zimene zijazo, aliyense adabwera, kudali chigulu cha anthu. Eya, dzina la Malawi loyambirira limatchedwa kuti Malingunde. Mukaona mapu amene adalemba Sebastian Munster a 1550 adakambaponso zokhudzana ndi imeneyi ngakhale adachita kuti Kayihole komabe its an equivalent synonymous ya Malingunde. Sekar, Said Ibn Al Battuta. Mu buku lake la Lisha anaikamonso sketch map imene adalembaponso kuti kuti Malingunde, something equivalent to that. Ndi ambiri adalembapo komanso Dr. Lacerda mu 1798 pamene amapita kwa Mwata Kazembe, m'buku lawonso adakambaponso zonena kuti anadutsirakonso ku Msinja kumalo otchedwa kuti Malingunde Empire. Eya, ndi kuona kuti kumachitika mwambo kumeneko. Komabe, miyambo ya achewa kapena chikhalidwe cha achewa kapena mu empire ya achewa padali ma system awiri amene amayendetsera dziko lawo system yoyamba imakhudzana kwambiri za chipembedzo imatchedwa kuti malingunde yachiwiri imatchedwa kuti bunda koma ena amatchula kuti chivunga kutengera ni zinenero zawo chivunga kapena bunda imakhudzana kwambiri za ndale imene imayendetsedwa ngati politics pamene malingunde idali ngati kuti zachipembedzo nde amaphatikiza idali ngati theocracy nde amapanga celebrate zimenezo ya nde kubunda kuja kudalinso constitution imene amayendera kuti tiziyendetsa chonje ngati kundale ya constitution imene ijayo imatchedwa kuti kulamba Nde kulamba ndi ideology ya mmene mungayendetsere dziko ngati ku ndale, asilikali, kusankha kwa mafumu, maukwati, maliro ndi zoterozo. Zimaphatikizananso ndi za chipembedzozo nde zimapanga combine koma nzosiyana. Malingunde ndi ideology ya chipembedzo, chivunga kapena bunda ndi ideology yokhudzana ndi za ndale imene imatchedwanso kuti chikuta. ngati chimene chimakutira dziko kuti mkozendetsa bwanji mafumu mkozendetsa bwanji ya geronto politics ya khaleni khaleni mfumu imene imatchedwa kuti kalonga masula amene adalemba apa josaya nthara ndi di di phiri kudachitika njala ya mgwangwangwa mchaka cha 1620 ndiye adachoka chifukwa chakuti kumwene mutapa chakudya chidaliko komanso mwene mutapako kudali mwana wake padali ndani ana ana ndithu angapo ya mwana ake amakhala pamene kugwira ntchito pamene ndi adawayitanitsa kuti atate bwerani kuno ah chakudya chikhoza kupezeka ndipo khaleni khaleni adakakhala malo amene ajawo amatchedwa kuti luwangwa dzina loyambirira amene kuja ya kumene kuja lambo kumapitiriza mwambo wawo kumabereka wana kuma ah, kumabereka kumakhala vidzukulu ya ufumu wa iwowo amene kuolowa adali romwe mwana woyambirira wa mfumuyo koma pali china chidachitika adakanika kutero fukwa kalero kulowa kwa ufumu si kwa kwa tsibweni mene kwa mphwawo omwe Ah, ah, amatcha kuti primogeniture amaletsa ndithu mwana woyambirira ndiye mwana woyambirira wakalonga masulawa romwe anakanika kulowa fukwa cha zifukwa zina sinena pano As a result, adapereka kwa mdzukulu wake wachiwiri kapena tikhoza kuti chidzukulu tuvi yemwe amamutchera kuti Hewe Kabiya ndi adalowa. Koma wamkulu kwa Hewe Kabiya adali Kavala-tsoka. Ndiye foti alowetsa wang'ono uyu adakhala ngati wanyanyala mongoyembekezera mwayi eti. Mfumu ija adamwalira, abambo awo a anawa sadalowa afithupi koma chifukwa agogo awo adasankha wamng'ono uja Kavala-tsoka amene amatchedwa kuti Sosola ndi amene adabwerera kuno ku Malawi. Uyu, Hewe Kabiya kapena amati Katete Mkaika ndi amene adatsalira ndikumapitiriza mwambo uja. Khaleni Khaleni, mtundu wa zidzukulu za iye uja, ndikumapitiriza mwambo uja wa Chivunga ndipo m'chaka cha 1860. 3, Dr. David Livingstone adakumana ndi Kalonga Sosola Kalumankudzulu, mdzukulu wa Kavalatsoka. Adakakumananso ku Msinja kuchitikanso mwambo wa Malingunde. Yeah. Iwo amayendetsa dziko lija ngati bunda. Adakonda mwambo uja. Livingstoninso m'buku lake la Missionary Travels anakambamonso zimene zokhuza zona kuti zidali zinthu zodabwitsa chigulu nayenso adakambanso ngati zimene adakambanso Gaspar Bocarro kuti imakhala ngati kuti muja amachitira azathu achisilamu akapita ku haji Kudali chigulu cha anthu achewa amaiko osiyanasiyana adabwera kumwambo umene uja. E, adapanga rekodi. Eya, koma ifeyo Livingstone adakakumana ndi mfumu imene ija sizidasangalatse amene azathuwa adali amapanga za slave trade. Azathu adadzaona kuti akagwirizana ndi Livingstone ndiye kuti tivutika, chitetezo akhala nacho ndiye adakachita nkhondo. Mchaka chomwecho khalenikhaleni ndi pamenenso kudabwera mfumu ya Angoni imene imatchedwa Njuli koma history imamdziwa kuti Chidyaonga. Ndikuthandiza. Unfortunately mfumu yathu Kalonga Sosola Kalema Nkudzulu adaphedwa ndi Katonga Mwazungu yemwe ujanso amene adaphanso mzungu Captain Magwayi. Yaa ku Fort Mangochi. Zidzukulu za amene adali a Kalonga nthawi imeneyo Nkhomo. Nkhomo adali mwana wa Kabiyo ndi amapitiriza mwambo uja. Azungu poona kuti asiyanitse pakati pa. uh, malingunde uh, komanso chivunga padali povuta adaona kuti kwabwino zonse angothetseratu ndi adathetsa malingunde amene amachita kumeneko ku kumene kuti ku Zambia ku Mkaika komanso chivungaso ndikuthetsa adamenya nkhondo koma officially zinthu zidathetsedwa uh, 1934 pamene uh, kalonga chivunga wachiwiri kalonga gawa undi chivunga amene adali mfumu adalowa ufumu 1931 ali zaka 22 adakathetsa zimenezizi azungu sikuti amathetsa kuti zidali zolakwika koma amaona kuti theocracy idali ndi mphamvu ndithu it was deep in roots pa ma- ma miracles zinachitika ndithu azungu anadabwa pakuthetsa koma ponena pawo amene zimapangakhala compromise ndi spread of christianity komanso iwo amo- pa iwo amaona kuti it's a pagan religion sinali pagan religion ndeno sizimapitirira fortunately mchaka cha 1984 dziko la zambia litalandira ufulu 1964 yalandira ufulu 1984 imene idali mfumu kalonga chivungayo adadzaona kuti aa tibwezeretse koma kuyamba kuthetsedwa kwa miyambo yonseyi adathetsa kwambiri ndi ma Portuguese ma Portuguese adapanga introduce christianity ku mwene mutapa adapanga introduce kumene kunali zambiako kumene amatchedwa kuti lunyango Luwangwa adaona kuti aa chimene tingachite ife mfumu ikukana kuthetsa izizi ndi adayimanga mfumu imene idali nthawi imeneyoyo amene amatchedwa kuti Nkhomo ee Kalonga Gawa Undi Nkhomo adamutsekera ma 1900 kudzambwezeretsanso aa chama 1924 eya walamulira adamenyabe nkhondo kuno kuti chivunga chibwerere koma padali povuta. Ndiye atatenga dziko tsopano 1964 azungu adauza kuti aa koma tsopano miyambi iyo ya malingunde mwambo uyo wa chivunga ithetsedwe kusakhale theocracy. Awa adavomera chabwino. Komabe adaona kuti nkwabwino kuda kuti alumikizane ndi makolo komanso iwonso azizilamuliranso mwake. Ndiye adasintha tsopano. Adasintha dzina la chivunga nkunena kuti ife tiziyendera malamulo a chivungawo. Constitution yathu imene imatchedwa kuti kulamba. Ndiye kulamba ndi constitution yoyendetsera dziko mwandale ngati Chewa Nation. Eya, koma system yoyendetsa dzikolo imachita kunena kuti chivunga kapena buntha. Ndi anthu akamasangalala kulamba amasangalala kunena kuti malamulo amene amapangitsa kuti achewa tikhale pamodzi. Koma mwambo wa chipembedzo ndipo amachita kuti malingunde. Ya. Sikuti pa nthawi imene kudali Kalonga Sosola Kalema